Munthu wina aliyense pano padziko lapansi, Mulungu adamuika pa cholinga choti adzatumikire. Mwina dziko likhoza kukupeputsani, likhoza kukutengani opanda pake, wosafunikira. Koma ngati Mulungu akusunganibe ni moyo pano padziko lapansi, ali nanu ni cholinga, ndiye inu musamamvetsere ku zoyankhula za wanthu. za moyo wanu. Kaya akutembererani, inu muzimvetsera zimene Mulungu akuyankhula m'Mawu ake zokhudzana ndi inu. Chifukwa ngakhale dziko lonse silingasamale za inu, koma Mulungu yekha kumwamba amasamala za inu. Ndipo akuyankhula m'Mawu ake kuti nimasamala, nanga inu mumasamala? Nkhani ili pamenepopo! Mulungu afuna kuti inuyo choyamba musamale. Mupeze kaye ufumu wake ni chilungamo chake, Mukasamalira za iyeyo, iyeyo asamalira gawo lonse la moyo wanu. Asamalira nkhawa zanu zonse. Kaya mudandaula kuti chakudya ndichipeza bwanji miyezi ikubwerayi, kaya mudandaula za bizinesi, za ntchito, kaya mudandaula zopeza mkazi, zopeza mwamuna wa banja, Mulungu ndi amene amasamala. Chachikulu inuyo musamale. Mukasamala, mumuona Mulungu pa njira yanu. Ndiye kiyi imeneyo ya moyo. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsa ngati iyi yakuti tikape mawu anu amene moyo osatha. Mzimu wanu woyera ubwere uphunzitse, ulalikire, kwa nkhosa yanu yosochera imene ikuonera pamenepo kuti ikadzionemo yokha kuti ameneyo ndine mwanipeza atate nichite chiyani bwerani tiyankhuleni mene mu dzina la ambuye yesu khristu pa zonse chiyamiko amen uh, tiwerenga baibo athu buku la Aheberi. Aheberi 10 vesi yake ya 1 baibo likuti pakuti chilamulo pokhala nacho mthunzi wa zokoma zili mkudza osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo sichikhozatu ndi nsembe zomwe chaka ndi chaka zimene azipereka kosalekeza kuwayesera angwiro iwo akuyandikira Akuti pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zili mkudza. Akuti chilamulo ni mthunzi wa zokoma zili mkudza. Anthu amene adali ku chipangano chakale pansi pa chilamulo, zokoma zenizeni anali asanazilandire, zimene ni ubatizo wa mzimu woyera. zokoma zenizeni za chikhristu mpumulo weniweni wa moyo anali asanaupeze ndiye chifukwa choona kuti unali usanabwere munali chabe mthunzi chimene chimawuza chimene chimalalikira chimene amatsamirapo poyembekezera chenichenicho aleluya ndiye chenicheni chitafika chimene ndi Ambuye Yesu Khristu, chimene ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, mthunzi uja unachotsedwapo, chifukwa chakuti anthu ali mu chenicheni. Chifukwa chake Paulo akuti munthu asakuweruzeni chifukwa cha nkhani yosunga masabata, kaya nyengo zakuti zakuti, kaya nkhani ya mdulidwe, akuti chifukwa zonsezo inali chabe mithunzi, chenicheni chinafika, munthu asakuweruzeni chifukwa cha zimenezo. Mpingo wa Amitundu, umene unayamba pa Tsiku la Pentekoste la atumwi aja, sumasunga zinthu ngati, za ngati zimenezi, kumasunga sabata, mwathupi, chifukwa chenicheni chidali chitafika, sabata yeniyeni ya Moyo ndi Mzimu Woyera imene imapumitsa moyo wanu. Tili limodzi, eh? Nde anthu ena, a, amene amakakamirabe mthunziwu chakalechi, amaweruza anthu amene uh, anali pansi pa chisomo amene samasunga sabata kuti chifukwa chani simusunga sabata hey, muzisunga tsiku la sabata muzichita nawonso mdulidwe muzisunga zonse zimene mose adanena za mapasika ndi zina zonsezo koma paulo akuti ayi munthu asakuweruzeni chifukwa cha zimenezo umene unali mthunzi chabe koma chenichenicho ndi khristu ndiye a timafuna tione mzimu woyera mu mthunzi wa chipangano chakale timaona mzimu woyera amene mu mthunzi wa chaka cha chimasulo aleluya ku chipangano chakale kumeneku ah, tikawerenga kubuku ah, tili ku chipangano chatsopano tikawerenga kubuku la luka 4 luka 4 vesi yake ya 18 akuti mzimu wa kuyambira vesi ya 18 mzimu wa ambuye uli pa ine chifukwa chake iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka Uthenga Wabwino, anandituma ine kulalikira amsinga mamasulidwe, ndi akhungu kuti apenyenso, kutulutsa ndi ufulu wophwanyika, kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. Ndiye ndi Ambuye Yesu Khristu ameneyo akutenga zimene analemba Yesaya ku Yesaya 61 vesi ya 1 kulekiza 2, akungowerenga bukhu limeneli la Yesaya 61. Akuti, Mzimu wa Ambuye uli pa ine, chifukwa cha Iye anandidzodza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira ansinga mamasulidwe, ansinga amasulidwe. Nde ndinanena kuti, a, kuchokera pa lemba limeneli, akuti Ambuye Yesu Khristu amapereka a, chenjezo la kutsanulidwa kwa Mzimu Woyera pa tsiku la Pentekoste. umene upereke mamasulidwewo. Tilimodzi eh? Eya, nchimene amalalikira. Amachenjeza anthu kuti kubwera Pentecost, kubwera chaka cha chimasulo chimenechi, chimene anthu amene ali mu ndende mu nsinga za uchimo amasulidwe. Ndiye pa tsiku la Pentecost imene taona kuti mpamene ubatizo wa mzimu unaperekedwa. Ndiye chochitika chisanachitike, Ku Chipangano Chakale kumeneku, Mulungu anali ataika mithunzi, mthunzi. Mthunzi Wake uli motere, a, amakhala ndi chaka cha jubilee ku Chipangano Chakale. Jubilee amatanthauza 50. Pakutha kwa zaka 50, anthu amene adali mu maukapolo osiyanasiyana, anthu amene adali osauka, woti sakadadzombola okha kumabwana awo kana ali ndi ngongole yayikulu ndi analowa ku ukapolo amagwira ntchito mabwana awo mwa ukapolo choncho nde pakatha chaka cha namba 50 jubili amatanthauza 50 pentekostoso amatanthauzaso 50 haleluya kutereku tsiku la pentekosto lija linali chakaso cha namba 50 chachimasulo Aleluya! Ndiye a, anthu chikayandikira chaka chimenechi, onse amene ali pa ukapolo amakonzekera, amadziwa kuti o chaka cha chimasulo chija chatani, chayandikira. Ndiye chaka cha chimasulochi chikafika, kumayimbidwa lipenga. amaimba lipenga kuti popo popo popo kulengeza za chaka cha chimasulo chimenechichi kutanthauza kuti anthu atani amasulidwa akapolo wina aliyense amati akamva lipenga limeneli mosasamala kuti kananyamula khasu kamagwira ntchito za mtundu wanji zotopetsa za bwana ake amazisiya zonsezo amataya khasulo kena kalikonse amakatana asangalala kuti nawo mmasulidwa Mulungu walengeza za chaka chimene ndikukhulupirira mu kuti mwa chisomo chake napulumutsidwa. Ine ndinali wosauka wobvutika wakuti sinkadadzimasula nekha, koma chisomo cha Ambuye chatani? chanimasula. Aleluya! Ndiye Brother Branham akuti lipenga limene limaimbidwali limaimira Uthenga Wabwino. Aleluya! Pamene Mzimu Woyera unatsika pa tsiku la Pentekosto paja, timampezanso nayenso Petro analiza lipenga la chimasulo chimenechi. mene analalikira Khristu mu mphamvu ya chiukitso, ndipo atalalikira uthenga umenewu, Machitidwe 2 vesi yake 37 Baibulo likuti anthu analasidwa mitima, amene anamva uthengawo, anakhudzidwa nawo, anthu amene anali mu ndende za ukapolo osakhulupirira, amene anali mu zigololo, kuledzera, kusuta, kaya adali m'machimo a mtundu wanji, haleluya, iwo atamva lipengalo, iwo sanafunenso kuti akhalenso pansi pa ukapolo wa tchimo. pansi pa ukapolo wa bwana amene amene ni mdyerekezi ambuye yesu khristu akuti wina aliyense amene amachita tchimo ni kapolo wa tchimolo kuteroko inu amene mumakhala moyo wa zigololo kumazembera akazi anu namakhala ndi akazi ena kumbaliko kumazembera amuna anu namakhala ndi azimuna ena kumbaliko kumasuta kuonera zolaula, kuti tsiku silingathe koma basi dyokodyoko mkatimu mukaonerenso, muone zithunzi za akazi osavala, ndinu akapolo a tchimo ndipo bwana wanu ni mdyerekezi amene ni bwana wankhanza amene amazunza, ati mupeza mabvuto ochuluka kuchokera mu makhalidwe amenewo, kuli matenda akupatsana a HIV. Kuli ana ongomatenga mimba zosakonzekera zimenezi. Kuli kukhumudwitsa, kusweka, ndipo mphotho yaikulu imene iye adzakupatsani ndi pamene mudzadzutsa moyo wanuwo uli ku Gahena kumeneko. Ndiye mdyerekezi zimene amachita. Aleluya! Koma Ambuye Yesu Khristu afuna inu mumasulidwe. Ndipo uthenga, lipenga likuwomba ili limene la uthenga wabwino likuwomba kuti popo, wochimwa iwe masuka pamenepo. Ndipo Petro analiliza lipenga limeneli. Anthu anafunsa kuti tichite chiyani amuna inu abwenzi. Vesi ya 38 Petro anauza anthu aja kuti lapani yense wa inu, mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, kuloza ku chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Aleluya! Inenso ndikukuuzaninso chimodzimodzi, lero lino pompano. Ndipo anthu amene amafuna amasulidwe ku tchimo kusakhulupirira, anali ali kukhuthula miyoyo yawo kwa Mulungu, kulapa namabatizidwa mu Dzina la Ambuye Yesu Khristu, amaviika m'madzi ambiri. Anthu 3,000 pa tsiku limenelo anabatizidwa, ndipo anali ali kudzadzidwa ndi Mzimu Woyera, chifukwa chaka cha chimasulo pa moyo wawo chinali chitafika. Aleluya! Koma chinthu chomvetsa chisoni chokhudza nchakuti anthu ena ku Chipangano Chakaleko lipenga limeneli liuwomba, anthu ena amasankhabe kuti akhale akapolo. Umawakomera. Ndiye ngakhale lipenga liimbe samamasuka ayi. Iwo umawakomera. Anthu otero amapititsa mu kachisi amakabowola makutu. Chizindikiro chakuti awa sadzamasukanso asankha kuti akhale akapolo basi akhala akapolo. Ndiye inunso brother, sister, inunso bwenzi langa lokondedwa amene mukutimvetsera kumeneko, mukamva uthengawu ukuwomba pa moyo wanu ndi lipenga limene Mulungu akuimbirani kuti mumasuke. Koma muli wochimwa, mwina ukapolo wa uchimo umakukomerani, mukasankha kuti ine ayi, ine zimenezi ayi, ine nakondabe ndimwa. Nanunso kuuzimu mmasindikizidwa, mmalandira chilemba cha chirombo chimenechi, kuti inu simudzasindikizikanso basi. Ndinu wa Mdyerekezi, bwana wanu ndi Mdyerekezi mpakana kalekale. Aleluya! Ndiye landirani Uthenga Wabwino umenewu, chaka cha chimasulo chimenechi, kuti mumasulidwe. Musamaumitsebe mitima, brother, sister, uthenga monse ulili ukuyankhula za moyo wanu. Osakozeka ayi. Nthawi inayake mudzadutsa pa mzere wa chisomo, wakuti simudzabweranso kwa Mulungu. Mudzamva kotsiriza wakuti simudzamvanso, mudzangogontha m'makutu, basi simudzamvanso mwapita. Tili limodzi eti? Nde Brother Branham anali ku church china amati cha Baptist chimenechi. Aulalikira, aulalikira. Nde akuti Mzimu Woyera unaitana mtsikana wina ku- chakumapetopeto service ikutha uko. kuti abwere kutsogolo alape mtsikanayo akoze moyo wake. Mzimu Woyera umene. Nde utamutchula choncho Mzimu Woyera Kenako mtsikana uja itatha service anakumana ndi mneneri Brother Branham ku bwalo. Ati nchifukwa chiyani munanichititsa ine manyazi pa gulu choncho paja? Kuchita unitchula pa gulu choncho paja unibwere kutsogolo. Ati ine abambo anga na deacon. Ine nikadalibe mtsikana. Zambiri mbiri adayankhula pamene paja. Kwa Brother Branham akuti iwe ni mzimu woyera ananuza zimene zija. akuti iyayi osanichititsa manyazi ine choncho ayi nde atateromo patapita nthawi zaka zitatu sizinatheso anadzakumana mtsikana uja ali ni mneneri brother branham anakumana naye mtsikanayo ndiye kuti wanyamula botolo la mowa akumaliza kumene usuta ndiye kuti zovala zamkati zichitoonekera choncho mwali mu mzinda ndiye brother branham anakumana naye munthu uja ndiye atakumana naye mtsikana anamuuziratu kuti a wolalikira ati kodi mungamweko imwa koma umatero tilimodzi eh? zomvetsa chisoni ndiye brother ndiye brother branham adafunsa kuti kodi abambo ako ndi dikonibe ndiye kaya abambo anu kaya mayi anu ni munthu wamkulu wa chikhristu chimenecho sichikukhudzani mufunika chikhristu chanu panokha tilimodzi eh? Ndiye a, pamene paja adachitira umboni mtsikana uja kuti a, nthawi ija analidi Mzimu Woyera ukundiyitana. Mmene ndinakana tsiku lijali, basi mtima mwanga mudangoti gwaa mudangouma. Wakuti olo nditaona ngakhale amayi anga akupsera ku Gahena ngati ka pancake, ndikhoza kumangoseka. mm, condition imene anafika chifukwa anakana Mzimu Woyera akumuyankhula. Ndiye inunso mukana kotsirizira kuti simudzafanso, mukangotero mwapita basi. Ambuye akudalitseni.